nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine thabi kamwangala mweni mfumbo koma poyamba nayi mitu yake amalawi akumbukira miyoyo ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko a saulos chilima ndi anthu ena chaka chimodzi chichitikireni ngozi ya ndege european union yakhazikitsa ntchito yofuna kuthana ndi njala ndi kutukula miyoyo m'madera akumidzi ndipo munkhani zina maloya ku unduna wa zachilungamo akunyanyala ntchito tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane munkhani yathu yoyamba mtsogoleri wa dziko lino lazarus chakwera walengeza kuti msewu wa 6 lane kuchokera pa kamuzu central hospital kupita ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe utchulidwa mu dzina la Saulos Chilima. A Chakwera ati achita izi ngati njira imodzi yozindikira kudzipereka kwa a Chilima ku dziko la Malawi. Iwo anena izi lachiwiri pa mwambo wokumbukira a Chilima ndi anthu ena asanu ndi anayi amene anafa pa ngozi ya ndege ku Nthungwa m'boma la Nkhata Bay. Feston Malekezo anali nawo pa mwambowo ndipo akufotokoza.
mtsogoleri wa dziko lino a lazarus chakwera ati akhala akukumana ndi mabanja oferedwa kuti amve madandaulo awo ndipo anauza mlembi mu ofesi yawo kuti ayike pamodzi nkhawazi nkuti boma liwathandize achakwera anati posachedwapa boma likhalenso libwera poyera ndi kunena ndondomeko zimene liyike motsatira ndi kafukufuku amene anachitidwa ndi federal bureau of aircraft accident investigation ya ku germany malemu vice president chilima ndi munthu yemwe anali wamkulu mdziko muno ndiye ndikoyenera kuwalemekeza mwapadera Ndiye pa chifukwa chimenecho ineyo ndiye ndasankha kutsimikiza kuti msewu wapamwamba uja tumanga wa 6 lane uja tiutchule dzina la Chilima. Polemekeza gawo lomwe anatenga polimbikitsa umodzi wathu pa chitukuko cha dziko kusiyana ndi ndale. Kutsatira imfa ya anthu asanu ndi anayiwa, patuluka makafukufuku atatu omwe woyamba ndi wa madotolo amene anatuluka m'mwezi wa June chaka chatha, wachiwiri wa komishoni imene mtsogoleri wa dziko lino anakhazikitsa amene anatuluka mu December chaka chatha ndipo wina wa BFU amene watuluka sabata yatha. M'mawu ake, nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ati motsogozedwa ndi nthambi ya Museums and Monuments ati malo a Nthungwa akuyenera kukhala malo a chikumbutso cha a Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatuwa. A Chimwendo Banda ati kukhazikitsa malowa kukhala achikumbutso kudzathandizira kuti chikhale chikumbutso kwa adindo kuti aziika chidwi poika ndondomeko zabwino pamene ngozi yachitika. A President, malo ano ndi malo amodzi amene chingakukomereni kuti tidzawakhazikitse ngati chikumbutso chapadera chamuyaya chimene tidzakumbukira ntchito zabwino zimene a Vice President wathu Dr. Saulos Klaus Chilima komanso Amalawi 8 odalirika amadzigwira. Mu ulaliki wawo, Archbishop Desmond Tambala anafunsa Amalawi kuti azidzifunsa kuti nchifukwa chani ali moyo ndipo mu uthenga wawo anapereka chithunzithunzi cha m'buku limene amakonda kuwerenga limene pa Chingerezi amati when the bad things happen to good people ngati kalilole woti amalawi akuyenera aziyang'anira mwambowu usanayambe Mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wawo a Michael Usi anakayendera m'malo a Nthungwa kumene ndegeyi inagwera. Kenaka iwo anatsogolera mwambo oyika nkhata. Mwambowo unakumbukiridwa pa mutu woti Mdalitso Wokudza Pokonda Kwathunthu Dziko Lako.

Ku Nsipe m'boma la Ntcheu anthu osiyanasiyana anasonkhananso pa mwambo wapadera wa chikumbutso umene akubanja anakonza. Mkazi wa a Chilima, Mary, ana awo awiri ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda ndi amuna awo a Richard Banda ndi ena mwa anthu odziwika bwino amene anali nawo pa misa yapadera yokondwerera moyo wa a Chilima. Isaac Salima wadza ndi zambiri mu lipoti ili.
mwambo wokumbukira a Chilima unayamba ndi mwambo wa nsembe ya misa umene udachitikira pa kachisi wa Nsipe anthu ochuluka ochokera m'magawo osiyanasiyana adakhamukira kudzakhala nawo pa mwambowu koma akuluakulu a boma sanapezeke pa mwambowu Poyankhula pa mwambowu, mchemwali wawo wa malemu Chilima, a Tionge Phiri adati imfa ya a Chilima idasiya ming'alu m'banjamu. Utatha mwambowu, kenako anthu adapitirira ku manda kumene thupi la a Chilima lidaikidwa kumene kudali mwambo woyala nkhata. kuti ndikale nanu chikondi chanu. Akazi a malemu a Chilima, a Mary, komanso ana awo awiri, Shaun ndi Elizabeth, ndi amene adayamba kuyala nkhata zawo. Kenako mtsogoleri wakale wa dziko lino a Banda ndi amuna awo nawonso adatsatira. Poyimirira a Chilima, a Joshua Valera adati ndi okondwa ndi mmene zonse zayendera. Ife ndi okondwa kwambiri kuti m'bale wathu amene samaphonya mapemphero a misa mamawa uliwonse sande iliyonse ta- takumbukira kuti tinasiyana nawo masiku 365 apitawo nde kuwakumbukira kwakukulu kuti mzimu wawo upitire kuusa mu mtendere kunali kuwapangira nsembe ya misa amene amayankhulira chipani cha utm a felix njawala adati ndiokondwanso ndi mmene zonse zayendera Ponena kuti izi zapatsa phunziro kuti anthu ambiri ankawakonda malemuwa.
Mawu athu ndi othokoza kwambiri akubanja, mwambo wabwino kwambiri um, ogwirizana ndi mmene achilima analili. Um, achilima anali munthu wofunikira kwambiri um, anakhudza miyoyo yambiri um, abwenzi ogwira nawo ntchito um, ndi ena ambiri and ndiye lerolo zimene zikuchitika zikungoonetsera um, mmene um, um, achilima adakhudzira miyoyo yosiyanasiyana masana ake chipani cha utm komanso abwenzi achilima adakonza mwambo oyatsa makandulo Umene udachitikira pa bwalo la zamasewero la Nsipe. Pa mwambowu padalinso zoyimbayimba pamene magulu osiyanasiyana monga Zembani Band adasangalatsa anthu.
European Union yakhazikitsa ntchito yofuna kutukula anthu m'madera akumidzi kudzera mu ulimi, kusamalira zachilengedwe komanso kutukula chuma. Ntchitoyi ndi ya ndalama zokwana 112 billion kwacha ndipo ikuyembekezeka kupindulira dziko lino malingana ndi kazembe wa EU a Rune Skinnebach. Cathy Maulidi akufotokoza.
A Skinnebach ati ndondomekoyi ithandiza kusintha momwe dziko la Malawi limaonera nkhani za ulimi. Iwo ati ndondomekoyi ithandiza kukweza ntchito za ulimi kuti zifike popindulira anthu akumudzi komanso kusintha chuma cha dziko lino. Nduna yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo, a Owen Chomanika, ati ndondomekoyi ndiyopindulitsa ngati itayendetsedwa bwino. Ndimangowachenjeza kuti nthawi zina zinthuzi kayendetsedwe kake kafunikira kuti aonetsetse, asangoyang'ana kuti akugwiritsa ntchito ndalamazi bwino pomangonena kuti ife oti tapatsidwa za accounts ife izizi zimalowa nthawi imene nkhani imeneyo amaitcha kuti financial accountability koma ndimafuna kuti pakhalenso impact accountability uh, ma objective ah, zolinga zawo ichi nchani iyayi kuteroko kunacho resources tikonze nkhalango zathu tikonze kuti tikhale ndi zinthu zina. komanso za, za, za, za umoyo nutrition iyende zakadyedwe kayende komanso tinene kuti zachilengedwe ziyende zimenezo zikayenda ndi pamene tione kuti ndalama zagwiradi ntchito nchifukwa ndimangowachenjeza kuti ah, tipangepo mwabwino apapo Bwanamkubwa wa boma la Chikwawa a Nardin Kamba ati ndondomekoyi ithandiza boma la Chikwawa chifukwa bomali limakumana ndi mavuto ambiri a kusintha kwa nyengo. kubwera kwa project iyi kutithandiza kwambiri chifukwa uh, ife aku council ndi akumamidzi komanso anzathu ena amene tinagwira nawo ntchito limodzi eh, pa project ime- ime- imeneyi eh, tiyesetsa kuti no eh, project iyi ikapindulire anthu kumamidzi eh, mmene ndanena muja kuti no nkhalango zathu zinayera project iyi ithandiza kuti no chilengedwe chibwere mchimake eh, tidzala mitengo yochuluka kwambiri kuti no ah, ah, chikwawa akhale ndi eh, chilengedwe chotetezeka eh, komanso nthaka yotetezeka and izi zitipangitsa kuti ngakhale mbewu zathu zichite bwino chifukwa kuti no tinayo cover yoti no iteteza zachilengedwe zimene ife tikuzifuna ngati chi- chikwawa pofuna kuti ndondomekoyi ibale zipatso mgwirizano wa maiko a eu agwira ntchito ndi boma la malawi undp bungwe la unicef la agra komanso sukulu ya ukachenjede ya luanar ndi makhonsolo okwana khumi ndi awiri 12 Kuti akwaniritse mbali zonse za ndondomekoyi.
Malawi Council of Disability Affairs yadandaula ndi kuchepa kwa chidwi cha zipani za ndale kulimbikitsa anthu aulumali kutenga nawo mbali pa ndale. Ndemanga ya mkulu wa bungweli a George Chiusiwa ikubwera pamene ntchito yosonkhanitsa kalata zoyimira pa chisankho yayamba. Ngakhale wayamikira bungwe la Malawi Electoral Commission Poonetsetsa kuti anthu aulumali akutenga nawo mbali, a Chiusiwa ati zipani za ndale sizikuchita bwino pa nkhaniyi. Daniel Zimba ali ndi zambiri pa nkhaniyi mu lipotili. Malingana ndi a George Chiusiwa, pa mndandanda wa anthu pafupifupi 7 miliyoni amene alembetsa mkaundula wa chisankho chimene chichitike m'mwezi wa September chaka chino, anthu aulumali alipo 137,935 okha. A Chiusiwa ati izi zili chomwechi ngakhale kuti pa chiwerengero cha anthu mdziko muno, anthu 12 pa 100 aliwonse ali ndi ulumali ndipo ali pa msinkhu oyenera kutenga nawo mbali pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala. Iwo awonjezeranso kuti bungweli pakadali pano laperekera umboni wa ulumali kwa anthu pafupifupi 50 koma ambiri mwa iwo awonetsa chidwi chakuti ayima paokha. Apa a Chiusiwa ati izi zikutanthauza kuti anthu aulumali ambiri sanafikiridwe ndi uthenga woyenerera wokhudza chisankhochi komanso kuti zipani za ndale sizinachilimike mokwanira polimbikitsa anthu aulumali kutenga mbali pa chisankhochi izi zikusonyezeratu kunena kuti kuli vuto lalikulu ku zipani kuti mwina ndondomeko zenizeni zoonetsetsa kuti anthu aulumali akulimbikitsidwa pa nkhani ya ndale komanso chisankho ndi pempho lathu kunena kunena kuti zinthu zimenezi tidzachita mosintha mwa mtundu wina ndi chifukwa chake bungwe la MACODA likufuna kukhala pansi ndi mabungwe okhudzidwa pa nkhani imeneyi a Chiusiwa anena izi pamene pali malipoti onena kuti mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo zipani za ndale zachilimika polimbikitsa anthu aulumali kutenga mbali pa chisankho chomwe chichitike pa septemba 16 chaka chino ndipo lachiwiri sabata ino bungwe la mec layamba kutolera zikalata zoyenereza anthu kudzapikisana nawo pa chisankho chikubwerachi a Annabel mtalimanja ndi wapampando wa bungweli kwa amene ali ndi maulumali osiyanasiyana payikidwa ndondomeko yapadera malingana ndi lamulo munthu aliyense amene ali ndi ulumali akuyenekera kukatenga kalata ya umboni kwa bungwe la malawi council for disability affairs kapena tinene kuti MACODA omwe ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino kuti liziyang'anira za anthu onse amene ali ndi maulumali osiyanasiyana umboni kapena tinene kuti certificate of disability imene opikisana akatenge ku MACODA akuyenera kuzayiphatikizira ku zikalata zoyimira pa chisa izi zachitika patangotsala masiku 98 kuti chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala chichitike